mwaswera bwanji amalawi nonse masana ano pa 14 july 2024 makamaka inu amalawi nonse osauka amene mukukumana ndi mikwingwirima yosiyanasiyana mu dziko lanu dziko limene ndi lathu koma osangalala ndi kukhala andale ndikamanena kuti nthawi ino ndi ya kung'alula ndi nthawidi ya kung'alula ndipo sindingaope konse ndi chifukwa chake ndabwera masana ano mu nyengo imene ya kung'alula imene sindikufuna kusiya wina aliyense sindikugawa maswiti ndipo sindikuchita spare wina aliyense as long as i am standing for the truth ine ndizapitiriza kung'alula tikamanena kuti boma ili likuyendesedwa ndi mamafiyazi ambiri mwa inu simmakhulupirira koma ndiganiza pakali panopa amalawi kuzafika siku la lero masana a pa 14 julayi Mwakhulupiriradi kunena kuti dziko lino limayendesedwa ndi ma mafia? Chifukwa tangomvesesani a Malawi kunena kuti kupatula mavuto amene inu mukukumana nawo, ndalama za dziko lino mmene zikubedwera, lero tadzuka tikuuzidwa kunena kuti ndalama za nkhaninkhani, ma billions a ndalama. apezeka mu dziko la Zambia ndipo anthu amene apezeka nazo ndalamazo si amalawinso ayi koma winayo ndi wa ku America wina ndi wa ku Russia anthuwa mukawafufuza mpeza kuti onsewo ndi ma Jews amene anabadwira mayiko amenewo ya Russia komanso dziko la America koma akukhala kuja kumatchedwa ku israeli ndipo anthu amenewa aba ndalama zoopsa ndipo ndalama zimene atengazi zikuchita kuoneka ma seal a reserve bank of malawi ndiye funso nkumafunsa kuti kodi ndalama zimenezi zabedwazi mabiliyonziwa amene wapangisa kuti ndalama zimenezi zikapezeke ku zambia ndi ndani amene anapereka authorization chifukwa ndalamatu za mtundu umene uja sizimangotuluka mu dziko ayi, zimatuluka wina wake atayikapo signature yake. Ndiye funso n'kumafunsa kuti, kodi ndalamazi zimapita kuti? Popeza m'Malawi munomo mulibemo lamulo longotulutsa ndalama chisawawa, komanso ndalama ya Malawi ikapita kunja imakhala ndalama yopanda ntchito, ndipo sungaisinthanise ndi ndalama ina iliyonse chifukwa chokuti ziko lathu la makape ndalama yathu ilibe mphamvu sichitidwa recognized ndi mayiko akunja kodi ndalama imeneyi anthu amene wawa aku israeli koma obadwira ku america ndi ku russia amapita nayo kuti mukufuna tsopano mukhale anthu apange speculate nkhani ndiye muziyamanga ndiye kenako mudzabwere ndi statement kuboma mo kuboma kuli zii kuchokera kwa president nduna zache zofalisa nkhani a Kunkuyu kuli zii apolisi kuli zii palibe amene akubwera ndi statement kunena kuti alongosolere amalawi kunena kuti ah, ndalamazi zasowa mwakuti mwakuti ndipo zinayenera kuti ah, ah, kapena zimapita kumeneko pa njira yakuti yakuti mukufuna anthu achite speculate akanena kuti mwina zinali za balance ndiye muwamange anthuwo kapena mwina ndalamazo inali manero ndaling'i mukanawuza anthu koma mukudikira anthu anene kaye kuti ndalamayo inali ya balance balansi muzaziziwa kusogolo kwa malawi mwina mungotenga mawu okhawo kunena kuti kodi ndalamayi inali ya balansi nde anthu amapita nayo kuti akakwerere nayo ndege kuja ku kumatchedwa ku, ku zambia boma lili zii langokhala monga mmene kumakhalira nthawi imene ija nthawi ya john chilembwe pa third malichi wakalekale osakhala wamasiku anoyi akanakhala kuti mwina ndalamazo waba ndi boni kalindo wapezeka ndi boni kalindo ndi ndalamazo leroli kukanakhala ma helicopters akuuluka kwa njeza kukanakhala makasinja kukanakhala apolisi a army osakasaka ndipo mwina nthawi zino ndikanakhala nditagwidwa kale ku zambia nditai- nditatengedwa ndikubwera kuno ku malawi ndikupita nane mwina pa parliament ndikuyitana anthu onse kuti mundiphe pamenepopo anthu akuona koma popeza ndalamazi ndi za ma mafia atulusa ndi ma mafia a mu mcp lero kuli zii boma la malawi limenero ndalama zimene zikusowa muno m'malawi zikupezeka ndi anthu akunja ziko la malawi lophweka kwambiri tikamanena kuti ndalama munomo zaphweka amalawi onani ndalama zanu zikupezeka ku dziko la zambia tiyathokozenso ma authorities a ku zambia chifukwa akanakhala kuti nawonso ali ngati mamafiya akunowa anthu amenewo akanangowanyemera kenakachi anthuwo ndikumapita Chifukwatu kunoko ku Malawi kuno kunyema ma kobili si masewera ndipo ndi nkhani imene ikubweretsa dziko lino pansi. Even olo a polisi athu akanakhala kuti agwira ndalama zimenezo ndi a polisi a kuno ku Malawi, ndalama zimenezo zikananyemeredwa anthuwo akanapita. munomo muli uchigawenga wokuba kwambiri muno mmalawi munomo atsogoleri ake wokuba apolisi wokuba a army wokuba a immigration wokuba aliyense wokuba ndi chifukwa chake dziko lino silikutukuka ndiye tikanapempha inu akuboma mukanatulutsa statement ndipo akanakhala maiko ena tikunena pano ndiye kuti a intelligence unit financial intelligence unit ma cids army ndani wonse amene a, a reserve bank akananyamuka nthawi zino kupita kutiko kupita ku zambia kuti akateteze chuma chathu ndipo tikunena pano akanakhala maiko ena even reserve bank of malawi governor wa reserve bank governor wa reserve bank of malawi akanachita resign itu koma kunoko is business as usual business as usual boma lathu silili lotanganidwa boma lathu lilibe machawi monga mmene amapangira maboma ena inu tangoganizani ku america ku america tikunena pano donald trump amafuna kuphedwa pa msonkhano koma within minutes amene amafuna kumupha Donald Trump yo waphedwa pompo koma kuli kuno ku Malawi ndiye kuti mukhoza kutengatu 8 hours 9 hours mukufufuza kuti amene amafuna kuomberayo ni ndani mukhoza kutengatu pakana chaka chatunthu mukufufuza kuti amene amafuna kumuombera mu- kumuombera opposition leader yo sitikumuziwa anzathu amupha munthu within minutes koma kuli ku malawi kuno ndiye eh, tiyerekeze mon- monga mmene inasowera ndege ijayo ya vice president ndege ya vice president inatenga 14 hours anthu akuyifufuzabe lero ngati ngati mukulephera kufufuza ndalama ndiye kuti ngati ndege inakwa- inatenga 14 hours ndalamazo ndiye kuti zitenga chakatu kuti muzapereke ripoti you can't be monga mmene akukhalira anzathu aku america within minutes amupha kale munthu iyi lite- likhale phunziro kwa ifeyo amalawi kunena kuti democracy siyonena kuti apolisi aziyang'anira aboma okhaokha msonkhano ujawo kunapita pamene pajapo asilikali ma secret agents anali pamene paja asilikali ena aboma within minutes munthu uja amupha pomwe kunoko wa opposition sangapangise msonkhano asilikali ndikumusatira ndiye kuti ameneyo ntchito yache yathapo kungoti usilikali alozedwe akapezeke ku msonkhano wa udf akapezeke ku msonkhano wa aford akapezeke ku msonkhano wa dpp akapezeke ku msonkhano wa aprofeti ambewe ameneyo wanya ntchito yache yathera pompo ndipo ma world leaders akupereka ndithu mauthenga awo ma reaction awo ku dziko la america makamaka kwa trump koma kuno kuli zii yeti ndi dziko limene timadalira ifeyo kuti amatithandiza ku americako choncho ine amalawi mundilole m'malo mwa amalawi wonse osauka kunena kuti we want to say this that we are with you trump

that this assassination plot is a sick we want to condemn it because taona kuti mwina atsogoleri athu ali bize kudya makobiri kudya mapwemvupwemvu ndiye nthawi yokuti dziko la malawi limene ndi losauka azatenge amene amangopempha 60 years akupempha sakupereka statement ina iliyonse ku dziko la america So ine m'malo mwa anthu onse akuno ku Malawi anthu osauka ngati president ndikupereka uthenga umenewu upite kuja ku America. America must know that we are with you. Trump, Donald Trump must know that Malawians are with you. minus the leaders but malawians are with you poor malawians are with you donald trump and we are wishing you a quick recovery chifukwa ife sitimafuna mediocrity timafuna zenizeni amalawi azimva zenizeni zokupsa osakhala atsogoleri basi bize kumangoba bize kumangoba ayi Ife tikufuna dziko lathu likhale lochangamuka, dziko likhale ndi atsogoleri a masomphenya amene angakhale ndi welfare ya a Malawi. Ndiye choncho mupitirizebe zanuzo zomatuma anthu anu odwala, anthu anu okuti anatha ntchito, azilankhula ma statement omanyoza mgwirizano umene ulipo mu utm umene wapangitsa kuti uchoke ku Tonse Alliance. kulankhulidwa zambiri, ndipo zinazo tinaziyembekezera. Ine ndinanena mu dzulo mu audio yanga kuti muona inu a utm anthu anu enieni. Lero mwaona zimene zikuchitika? Anthu ajatu ayamba kumanena mmodzi mmodzi kuti ineyo sindichita resign. ine sindituluka ndi pamene mungaziwe kuti ufiti satanic ilipo koma pang'ono ndi pang'ono ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti malawi yake si ameneyi ndipo tinene pano kunena kuti achewa enieni amene timawaziwa ife si amapanga za chibwana Mchewa ndi wokonda anzake. Taonapo ife Achewa ena ochokera ku Mchinji, Achewa kuchokera pa Waliranji kukafika ku Mchinji, Achewa okonda anzawo, Achewa okonda kupemphera. Mudzakampeza Mchewa ali wankhanza, si Mchewa. Mudzakampeza Mchewa amene akufuna kuti anzake azipeza mavuto, si Mchewa. musasakanize uh, chikhalidwe chanu choipacho ndi achewa achewa ndi anthu abwino monga mmene alili atumbuka atumbukanso ndi anthu abwino amakonda mtendere chimodzimodzinso ayawo asilamu a- a- a- alomwe ndi anthu a mtendere choncho ngati mwakhuta madeya anu musasokoneze mtundu wa amalawi ife ti- tikusatirani tiyenda nanu tikuoneni pamene mwagomerapo anthu anu amene mwatumiza inu abwera muno mmalawi achilendo ofunafuna bon kalindo amene ndi achilendo ochokera ku luwanda Takulandirani kwambiri. Inu amene mukugonera ena ku Sangano, ena mukugona ku Balaka, ena ku Mangochi, ena ku Liwonde, takulandirani. Amene mukuyandikira dala pa Sangano kuti aboma akamakusakasakani kapena anthu akamva za inu muzithawira m'Mozambique, takulandirani. Koma pamene mukubwera kuti muphe anthu muno m'Malawi, musamale chifukwa mukhoza kufa ndinu bon kalindo masana apa chisande pa 14 july 2024